mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ min an t'a janya bi ta ye surprise de ye k'a di adamadenw ma hakili la donkan in ye dɔ fɔ aw ye o kuma bazaro n'a sɔrɔ i bolo b'a cogoya la a ka di n ye i k'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na inshallah

Gawusu Kalilu, karaba, ni masaya dununfiko co, lalani Abi den, ni wula, Gawusu Kalilu ye ɲanama ye, i lalabi. siga tɛ min na nin de ye an donkan ye mɔgɔ hakili la mɔgɔw ye faamuyali sɔrɔ nin na bi su in na fɛn min ye ani eh, fɛn min ye bama porofosɛri gawusu kalilu bɛrite

an bɛ kuma fɛn ɲɛnamaw kan o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye an bɛna kuma tungaranke minnu bɛ tunga fɛ n'u yɛrɛ ye bama kanu lalani abi den n'u ye kira kanubaaba ye le professeur gawusu kalilu bɛrite bi an bɛna kanu ka fɛn k'u ye komi bɛɛ b'a dɔn couvre-feu de bɛ anw bara yan nka olu fɛ yen confinement de bɛ yen maa tɛ bɔ maa tɛ bɔ jango i k'a ta ko wagati de don maa tɛ bɔ yɛrɛ dɛ donc u b'u ka so kɔnɔ u hakili bɛ fɛn dɔw la k'a kɛ bama bɛ se ka mun kɛ u ye walasa u sigiyɔrɔ la u ka sow kɔnɔ u bɛ se k'a kɛ a bɛ se ka dalilu jumɛn d'u ma fi sabirilahi bi an b'o baara de kan k'a kɛ o kɔfɛ an bɛna ɲininkali tɛnkun a la samiya yɛrɛ bɛ se ka diya mɔgɔw la cogo di ani garisɛgɛ dumanw ani bɛɛ bɛ anw dɔn ni min ye ka ɲinini k'a fɛ sunkaloba in lahɔrɔma kosɔn donc an tɛna kuma bila dagirin da la

An bɛ foli ta kɛrɛnkɛrɛn ka di kanumɔgɔw ma ma bɛ n'u y' kanu an bɛ foli ta kɛrɛnkɛrɛn k'a d'u ma foli di an kanu ma an bɛ yafa deli kɛ jamana kodɔnnaw fɛ bɛ n'olu bɛ kodɔn an an bɛ yafa deli kɛ fɛ an yɛrɛ bɛ kodɔn an bɛ yafa deli kɛ olu fɛ o kɔfɛ an bɛ kalandenw fo parce que ala ye kalandenw de d'a ma kalandentigi jamana kɔnɔ an bɛ kalandenw fo sigilen bɛ waati na ka la a bɛ lalabi lamɛn bɛɛ fo Bɛɛ foli kɔ n bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ inshallah ayiwa lalani abi den lalabi yann'an ka taa yɔrɔ jan n bɛ ɲininkali k'i la dantanfɛn misɛnw bɛ yen fɛnmisɛn olu bɛ yen dugumɛnɛ bɛ yen ɲɛbɛrɛ bɛ yen tori bɛ yen sirantɛrɛ bɛ yen dugumɛnɛ bɛ yen ninnu bɛɛ ye fɛn dɔ ye est-ce que nafa bɛ ninnu bɛɛ la wa o bien sûr an t'a daminɛ dimɔgɔ la

parce que n tɛ nin dɔn o ye kodɔn dɔ de ye ne tɛ nin fɛn dɔn o fana ye kodɔn dɔ mais nin fɛn tɛ yen sɔrɔ e t'a dɔn o ye cɛ Berete n ba y'i ka ɲininkali fɔlɔ la danfɛn fɔlɔ min na n'o ye dimɔgɔ ye i b'a dɔn dimɔgɔ yɛrɛ ye danfɛn kabakoma ba de ye siga t'a la a kabakoma ba yɔrɔ fɔlɔ kaman fila de bɛ dimɔgɔ la kaman fila kaman fila de b'a la o kaman fila kelen ye hɛrɛ kaman ye kelen ye tɔɔrɔ kaman siga t'a la Allahu akbar o kosɔn ni dumuni dimɔgɔ binna i ka dumuni na u b'a fɔ i ye k'i k'a digi ka taa jukɔrɔ kaman fila bɛɛ ka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dimɔgɔ binna i ka dumuni na e b'a fɛ ka dumuni kɛ a bɛ ɲini i fɛ k'i ka dimɔgɔ in digi ka jigin fo dugu dumuni duguma ka sɔrɔ k'a sama ka bɔ ka sɔrɔ k'a fili i kana a dalen to a kɛrɛ kan k'a ta k'a fili parce que a bɛ se ka da kaman ka kaman min ma a dalen bɛ kaman ka kaman min kan donc a bɛ ɲini i fɛ i k'a digi ka jigin dumuni jukɔrɔ kosɛbɛ ka k'a ta k'a fili la bɛ se ka ja o de kan

a bɛ tila ka bange vingt-quatre heures kɔnɔ ni dimɔgɔ kelen wolola sa vingt-quatre heures kɔnɔ a bɛ kɔrɔ kɔnɔ ka bange o kɔnɔ a tila ka sa kɔnɔ ni dimɔgɔ fana sala tuguni i taamatɔ tɛ bɛn dimɔgɔ su dalen kan k'a fɔ ne taamatɔ de filɛ n ka so fan fɛ n taara dimɔgɔ su dalen sɔrɔ fo n'i yɛrɛ y'a laɲini ka min faa hali i ye Timor kɛ k'u faga k'u k'u cɛ ka taa fili i ka poubelle kɔnɔ ni sini i taara i t'u sɔrɔ yen Dun danfe ni min su bɛ di ka tun kabakoma fɛnba ye ala ka danfɛnw na an senkɔrɔ mɛ i tɛ dun yɔrɔ si fo mɔgɔ bɛ yɔrɔ dakɔrɔbasaro yanani an ka taa ɲɛfɛ dɔn i bɛ hakɛ to i bɛ yɛlɛ dɔɔnin bɛ na dɔn dɔrɔn an bɛ segin kuma kan y'a mɛn

Donc sisan an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ fɛn min ye professeur Gaoussou Kalilou Berete hali sisan an bɛ dimɔgɔ de kan inchallah donc hali sa an b'a fɛ i ka kibaruya di an ma dimɔgɔ kan hali sa walhamdulilahi donc n y'a fɔ i ye cogo min na dimɔgɔ ye kabako fɛnba de ye danfɛn don min garisigɛ jala kosɛbɛ a bɛ wolo vingt-quatre heures kɔnɔ a bɛ bange vingt-quatre heures kɔnɔ a bɛ tila ka fatu vingt-quatre heures kɔnɔ Mais i tɛna dimɔgɔ de ye i tɛ dimɔgɔ ye yɔrɔ si ne bɛnkɛ fa ka sɔrɔ hadamaden bɛ yen fo hadamaden ka kɛ dimɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ dimɔgɔ sɔrɔ ka dimɔgɔ bɛ hadamaden yɛrɛ de nɔfɛ dimɔgɔ bɛ hadamaden yɛrɛ de dimɔgɔ ye parce que dimɔgɔ tɛ yɔrɔ si ni hadamaden tɛ ko jumɛn na i b'a la jateminɛ fulaw fulaw minnu bɛ bagan gɛn kɛ olu tulo bɛ ne na sa yɔrɔ dimɔgɔ bɛ tugu misiw ni saga kɔ mais ni misi gɛnna bɔra saga ni misi kɔ dimɔgɔ b'u kɔ olu de bɛ tugu u kɔ Alahu akbar misiw bɛ kungo kɔnɔ ka taa dimɔgɔ gurupu ba b'u kɔ ni fulakɛ b'olu kɔ dimɔgɔ y'u kɔ fulakɛ mana gɛrɛ misiw la de dimɔgɔ bɛ gɛrɛ misiw la donc dimɔgɔ bɛ se ka kabako fɛn saba filɛ dimɔgɔ la bisimila i y'a fɛ fɛ kɛ ke mako de la a daminɛ na dɛ n mako b'o de la a fɔlɔ mɔgɔ min bɛ ni maa si t'i fɛ mɔgɔ si t'i fɛ mɔgɔ si tɛ maa min fɛ maa min ma ka go maa si t'a fɛ Yɛrɛ mana mangoya cogo dimɔgɔ bɛ tugu i kɔ o ye tiɲɛ fana maa diya ye fɛn y'i bolo to mɔgɔ min bɛ n'a ko ka go bɛɛ ye a ma ka go bɛɛ ye i b'i jija i b'i débrouiller i bɛ dimɔgɔ ɲini n'i ye muso ye i bɛ dimɔgɔ ɲini ka se den naani ma n'i yɛrɛ cɛ i b'a ɲini ka se den saba ma n'i y'a ɲini ka se den fila walima den saba ma i k'i jija i ka dimɔgɔ ninnu bɛɛ faga n'i y'a bɛɛ faga i bɛ nɔnɔ ɲini nɔnɔ

ku tɛ to yen ku tɛ to yen adamadenw juguya ku tɛ to yen juguya fo ka nɔ dɔ bɔ i la i bɛ dimɔgɔ ɲini k'a su don komi adamaden su bɛ don cogo min e ka dimɔgɔ su dɔ bɔ i ka juguya bannen pewu ka dimɔgɔ su don mɔgɔ min b'i kɔ n'a ma fara i b'a su don Alahu akbar kuma jugu tora a la sa dimɔgɔ ɲini dɔrɔn dimɔgɔ den kelen pe ɲini dɔrɔn i ka dingɛ tigɛ k'a da kɔnɔ k'a fɔ ala bɛn n'i ka dugawu kɛcogo ne kɔni b'a da ten dacogo min ne b'a fɔ ala mɔgɔ min ko k'a tɛ fara n na fiyewu nin dimɔgɔ in dacogo m'a da ten Alahu akbar karamɔgɔkɛ n'i ye dimɔgɔ su don n'i jugu tɔgɔ ye a bɛ su caman don dɛ Alahu akbar o ye fila ye bama dimɔgɔ b'a d'i ma joli ban tɛ banbali tilebe bɛɛ kala la ka dɛsɛ e ka yiri jiri ja o ta i ka dimɔgɔ damadama ɲini k'a faga k'a mugu ɲa furamugu k'a da i sen joli la a b'a ja ka di ayi ye fi fi sa ka deli joli la ni bɛɛ ye Alahu akbar nka o kuma o garisɛgɛ t'ale la wa Garisɛgɛ fana ka garisɛgɛ b'a la parce que n'an ko k'an bɛna nin dimɔgɔ ka garisɛgɛ fo an ka se fɛn wɛrɛ ma n'i fɛ k'a jalan dɔrɔn de d'i ma fo an ka se turabu ma walima an ka na se Ala tɔgɔ ma fo an ka se fɛn dɔ ma sinon an tɛ se k'a jalan d'i ma garisɛgɛ la k'a sɔrɔ an ma se fɛn dɔ ma, d'accord, unhun, bon sisan n'an bɔra dimɔgɔ la, anhan, fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko sirantɛrɛ, oui, aa nin fɛn in ma ka go so kɔnɔ sa

n'i tɛgɛ don a tɛgɛ n'a y'i fo n'a tila i foli la n'a y'aw sigi i b'a jate minɛ a tɛ heure kelen sɔrɔ a sigilen bɛ yɔrɔ min a tɛ wuli dɛ a sigilen bɛ yɔrɔ min na a ye ko o ko k'i kama a b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ bɔ a da kɔnɔ a b'a fɔ a b'a bɛɛ fɔ a ye ko o ko k'i kama min ka ɲi min ma ɲi a b'a bɛɛ fɔ o yɔrɔ la sigilen a tɛ wuli Alahu akbar Alahu akbar o ye kelen ye

Karamɔgɔkɛ muso min ye kɛɲɛkɛ pewu kɛɲɛkɛ muso bɛɛ ye muso ɲini fo ka dɛsɛ a la bɛɛ y'a ɲini fo ka dɛsɛ a la e k'i jija i ka sirantɛrɛ sɔrɔ a dafalen i k'a ku tigɛ k'a ku don a da kɔnɔ n'i ye sirantɛrɛ ku don sirantɛrɛ da kɔnɔ ni muso muso ye k'a don a kɔnɔ k'a datugu saya de b'i n'o muso fara n'a muso ma taa kaburu kɔnɔ a tɛ fara i la Berete muso 1 k'i kɛ i ye diɲɛ dɔnni bɛɛ k'a la awɔ n'i y'Ala tɔgɔ kɛ ka turabu kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ awɔ sirantɛrɛ ɲini dɔrɔn n'i ye sirantɛrɛ faga i k'a ku tigɛ dɔrɔn awɔ i ka sirantɛrɛ yɛrɛ da minɛ k'a ku digi ka don a da kɔnɔ awɔ k'a fɔ ne bɛna sirantɛrɛ ku don a da kɔnɔ cogo min na awɔ Ala i ka muso in di ne ma ten awɔ a tɔ fɔ ka go a tɔ fɔ ka go an k'a to ten c'est à dire ni sirantɛrɛ ku don awɔ sirantɛrɛ da kɔnɔ awɔ ni muso ye muso tɔgɔ ye ka ɔhɔ tigɛ tigɛ k'a don saya de b'i n'o muso fara Alahu akbar c'est que ni saya ma kɛ o muso t'i to ye ko fɛn dɔ bɛ k'a bɛ faantanya lase mɔgɔ ma u b'a fɔ a ma ko a bɛ nɔrɔ ka da so la tan a sen ka ca tan i b'aale dɔn wa k'a faantanya se mɔgɔ ma ko fo b'a ko ko n'a bɛ so la tan a bɛ nɔrɔ ka da so la ko n'a bɛ so la k'a bɛ faantanya se mɔgɔ ma dɔw b'a fɔ de n'ale de k'a bɛba dɔw b'a fɔ ko ni in tigɛ k'a bɛ kan k'a b'i siri

Dɔnni tɛ fila ye kelen don dɔ in dun ye siri de ye bɛɛ ma siri i dɔnni bɛɛ kɛ ka dɛsɛ juruurun i bɛna i bolo de kɛ ka sa ka fara ɲɔgɔn kan ka tasuma ɲini k'a bila tasuma kɛ ka fini dɔ ɲini k'a da ka k' i ka k' wusuuna ye su ka bɔ i siri t'i minɛ bilen hali cɛ bi saba juru min n'u b'a da ni mɔgɔ b'u tigɛ la k'u siri t'i minɛ han cɛ bi saba siri bɛ yen o bɛ yen cɛ bi saba siri bɛ yen an b'a kɛ dɔrɔn n'an y'a kɛ sisan an bɛ sira kun filɛ kungo kɔnɔ an bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ sira kun filɛ ka gari kelen siri ka taa siri gari kun dɔrɔn n'i y'a tigɛ fo ka t'i sa i tɛ bɔ a ko la i tɛ bɔ a kɔlɔlɔ kɔnɔ mais n'o siri y'i minɛ cɛ bi saba siri n'a y'i minɛ n'i nin k'a la a b'i bila d'accord Bama an bɛ na min na sisan Babuguni babu ni ale bɛ dawula de di hadamaden ma babu ni bɛ dawula de di hadamaden ma mɔgɔ min bɛ yen maa si mako t'i la mɔgɔ si t'i jate n'i donna mɔgɔ t'a dɔn i don n'i bɔra mɔgɔ t'a dɔn i bɔra i b'a fɔ k'a ka babu ni den kelen ɲini ka di i b'a jɔ tulu tulu ja k'a la mɛ n'i y'a kɛ kolokɔrɔ tulu la o de ka ɲi kolokɔrɔ tulu awɔ n'i y'a kɛ kolokɔrɔ tulu la a bɛ se tana bɛ don a la o de la n'i ye babu ni kɛ kolokɔrɔ tulu la sirifike n'i y'a mun n'i ye tile bi naani kelen k'a kan n'i ye cɛ ye muso bɛ bin i kan n'i ye muso ye cɛw bɛ bin

Babugu ni babugu ni c'est-à-dire muso dɔ de ye kɔnɔ ta a kɔnɔbara kɔrɔyala den sala a kɔnɔ Alahu akibaru den sala a kɔnɔ u ko fo ka taa n'a ye kucala ko ka opere u sela n'a ye kucala kucalakaw ko ka taa n'a ye sikaso de k'a bɛ opere ko den salen bɛ tile saba bɔ ka toli a kɔnɔ min muso kɔnɔma don o terikɛ terikɛ de ye ne ye o de ye ne weele ka ne to kucala ville la ko berete bɛ ne bɛ sugu la a ko problème ne ko a ko an mago bɛ waa tan de la an terikɛ muso den sala kɔnɔ an bɛ fɛ ka taa n'a ye sikaso de ka taa opération kɛ an mago bɛ wari la ni wari b'i bolo a ka da i ka wari d'an ma an bɛ se ka taa muso sikaso dɔgɔtɔrɔso muso bɛ k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la' ka dɔrɔn ɲɛ ka da kan an taara ne y'a filɛ ka filɛ ka filɛ ne mm. docteur ɲɛ docteur ko non ko a tɛ se ka den wolo cogo si la mm. f'a ka opérer de a ah, ne ko n ko problème t'a la Alahu akibaru donc n ko a bɛ n kɔnɔ n bɛ taa so ne ka wari bɛ so de mhm. n bɛna wari ta so ka taa mhm. d'aw ma mhm. donc an bɛna wari ta so ka taa d'a ma ne seginna ka na o y'a sɔrɔ n ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen bɔbɔ de don ne nana ale kɛrɛfɛ ne ye n ka wari ta ne girintɔ n bɛ ka moto wuli n sen ye moto pédale jɛ moto ye n sen gɛlɛnkala tigɛ a ko Bɛrite e bɛ girin ka taa min n ko non n ko an terikɛ dɔ de muso nana ka kan ka jigin a ma se ka jigin den salen b'a kɔnɔ u bɛ fɛ ka taa n'a ye sikaso ka taa opere a ko mais e ka babugu ni muru filɛ nin i bolo a k'o dɔ ta ka taa d'a ma dɔrɔn muso k'a kunu dɔrɔn a bɛ den sisan a ye babugu ni de ta parce que babugu ni caman de tun bɛ ne bolo ne b'a kɛ dawula fura de ka di mɔgɔ ne bɛ tulubara don mɔgɔ ye ne babugu ni k'a ka kɛ tulubara ka dilan ka di mɔgɔ a ye babugu ni kelen ta ka taa ka di muso ma a y'a don a da kɔnɔ ka a ɲɛ k'a ka ji a kan muso ye ji min a kan n bɛ ka min fɔ a ka bon hakili ma quoi muso ma miniti duuru kɛ a ye den wolo fo den fo ka golo bɔsi ka bɔ a la Alahu akibaru o ye babugu donc babugu ni y'o kɛ n ɲɛ na ne y'a ye ni tintɔ babugu tɛ bali dɔn ni tintɔ nana dɔrɔn ne bɛ babugu ni de ta k'a di bila ji la sɔrɔ ka bɔ ji la o ji de di tintɔ ka mɔgɔ ma i daba babugu yɛrɛ tɛ ka babugu ni bila ji la dɔrɔn k'a bɔ k'a di tintɔ ma n'a y'a min ka sɔrɔ ma don ta n'a don tasi kɔnɔ a b'a wula kɔnɔ sa ka Mɔgɔ dɔ b'a bolo nin ye fɛn caman de dɔ b'a bolo nin ye o ye fila de ye nin ye saba de ye Sidibe ayiwa saba don wa o don ayiwa baasi t'a la ɛɛ an bɛ tɛmɛ fɛn dɔ bɛ yen a cɛ ka ɲi dɔw b'a fɔ a ma ko muluku dɔw k'a ma ko sakɛnɛ mais n'i ma convaincu n bɛ naaninan d'i ma quoi a i convaincu ra sakɛnɛ muso dɔw de bɛ yen u ka furu bɛ ɲini ka sa parce que nege t'u la. muso dɔw ka furu sala kama kama nege t'u la u cɛw yɛrɛ bolo muso ninnu bɛ jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ u tɛ jɛnɛya kɛ nege yɛrɛ de t'u la nege yɛrɛ tɛ muso ninnu na muso ninnu sakɛnɛ ni nege t'i la dɔrɔn i bɛ babugunin de ɲini i bɛ babugunin de ɲini o i bɛ babugunin de ɲini n'i ye babugunin sɔrɔ i b'a si k'a kɛ di la mhm. n'a sera muso ma siɲɛ kelen fo ka taa sa nege tɛ ban la bilen an bɛ sakɛnɛ na sakɛnɛ ye dabali lakarinan de ka dabali lakari bɛɛ y'i dabali bɛɛ sel'i la bɛɛ ko i ta cɛnna i tɛ kɛ fɛn bilen ala kama kira kama n'a tigi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu olu ma kɛ fɛn en plus u yɛrɛ kunkolo fana kɔnɔ tuguni u tɛ kɛ fɛn o ye tiɲɛ ye dɛ o kumatɔla e yɛrɛ fɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin ma kɛ jigilatigɛ fɛn ye. don diɲɛ yɛrɛ la. a kumacogo yɛrɛ b'a jira k'a tɛna kɛ fɛn yɛrɛ bilen Allahu akbar. sakɛnɛ ɲini dɔrɔn k'a kun n'a ye n bɛ nin de dɔn sakɛnɛ na berse surukɛ bɛɛ ko mɔgɔ tɛ kɛ fɛn n'i ye sakɛnɛ kɛ k'a kun a bɛ kɛ fɛn dɔ ye bɛɛ b'a ye Allahu akbar o kuma sakɛnɛ o ye ko sɔrɔ ba ti sakɛnɛ Mais n bɛ wusulan dɔ dɔn sakɛnɛ na ni misibo, ayiwa, unhun, bisimila, o ye tiɲɛ ye, baba bisimila, ka dalankɔrɔ ɲini, awɔ, ka kɛ sa ani sakɛnɛ susu ni ɲɔgɔn ye, awɔ, ka baganbo kɛnɛ k'a la misibo kɛnɛ, awɔ, k'o ɲini k'o k'a la, awɔ, ka foroki ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ k'a da tile la f'a ka ja, anhan, n'a jara ka sɔrɔ ka ni barakante susu, awɔ, n'i y'a dɔɔnin kɛ tasuma na, anhan, sakɛnɛ bɛ se ka bali ka bɔ ka bali ka tunun cogo min na Ala bɛ fɛnw bali ka bɔ i kan ten i b'a sɔrɔ ten Berete Berete an b'i fo kɔnɔnin dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko solonin solo solo fila de solo dɔ bɛ o bɛ kuma dɛ solo fila de ko n'i y'a nɛnjuru tigɛ bisimila solo wala wala an bɛ min dɔn o ye solonin ye o ye solo yɛrɛ ye aw ka fɛn de la wala solo ye fila de ye solo dɔ bɛ o da ka jan ka sɔrɔ ka kuru ka kuru siga t'a la solo dɔ bɛ yen o da a dugumana kurulen don mais a da man jan o ye tiɲɛ u b'a fɔ ko solodakuru soloda ni solodakuru solodakuru Ayiwa solo ye ko sɔrɔ solo min ye dakuru ye ale de bɛ kuma ale de kodɔnnabaw u b'ale de dakala in tigɛ ka tɔri nɛn k'a la k'a di hadamaden kumabali ma a bɛ kuma ma faamuya bamanan ma faamuya dɛ tɔri nɛn i b'a dɔn dɔn dɔw bɛ olu yɛrɛ kɛli man ɲi parce que ala de b'a dɔn a bɛ ko kɛ min kama ala de b'o dɔn sinon ni mɔgɔ tɛ ka kuma i bɛ tɔri nɛn de tigɛ n'i ye tɔri nɛn tigɛ ka solo nɛn tigɛ k'a fila fara ɲɔgɔn kan ka kɛ buwat kɔnɔ ka sisi ka mugu bɔ ka kɛ di la i y'a di diɲɛ jɔ jɔ a bɛ kuma sirike n'a kuma ni hakili bɛ kuma i t'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale ni hadamaden tɔw yɛrɛ tɛ kelen ye a bɛ komi n'a fɔ ni maa min b'a fɛ ka diɲɛ dɔnni kalite bɛɛ sɔrɔ dɔn o dɔn bɛ dugukolo kan ka se ka dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ a bɛɛ la i bɛ tɔri nɛn don ala ka dɔn bɛɛ bɛ tɔri la ɔɔ donc solo b'o dɔ solo la mais n bɛ garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔ solo la garisɛgɛ yɛrɛ garisɛgɛ yɛrɛ min tɛ ban fiyewu ka bɔ adama kɔ abada bisimila i bɛ solo ɲini dɔrɔn kutu i bɛ solo kutu sɔrɔ u b'a fɔ yiri dɔ ma ko sunsunfin i bɛ sunsunfin ladɔn ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka solo k'a la ka susu ka su k'a ni solo kutu ka susu ni ɲɔgɔn fo ka taa nugu y'a ni solo kutu susu ni ɲɔgɔn ye fo ka taa nugu i b'a da tile la fo ka taa ja n'a jala i bɛ barakande k'a la barakande fɔkun ye fɛn n ka dɔnniw bɛɛ la min ye mhm. ale ye fɛn de ye n'i y'a kɛ fura ninnu kasaw de ka go mhm. n'i ye barakande k'a la a b'a mhm. wusu diya so kɔnɔ parce que a kasa goman b'a la barakande b'o kasa in tigɛ barakande fɔkun y'o y'a la sinon barakande y'o sɔrɔ i m'o sɔrɔ ni dɔnni fɛn bɛ ka fiyɛ n'i y'a kɛ a bɛ jaabi. y'a faamuya donc n'i ye sunsun ladɔn sɔrɔ ka kɛ solo la ka don kolon kɔnɔ ka foroki ka da tile la n'a jala n'i ye barakande k'a la n'a ye jan y'a kɛ tasuma na k'i wusu da sɔgɔma dɔ bɛ da gosi ka wari d'i ma allahu akbar a tɛ yɛlɛma wuli cogo t'a la berete marahaba an b'i fo an ye miniti bisaba sɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma fɛn min ye professeur gawusu kalilu berete ni mɔgɔ mago b'a la a sigiyɔrɔ bɛnnen don fɛn min ye sotiba ma sɔrɔdasiw ka logement yɔrɔ a sigilen bɛ yen n'i mago b'a la i bɛ wuli ka taa n'i ye bulukasumugu tournant tɛmɛ i bɛ taa tɛmɛ station total la i gauche fɛ i bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ station shell o bɛ i kinibolo fɛ o yɛrɛ kɛrɛda la i kɔrɔ karenin bɛ yen i bɛ don o fɛ n'i donna o o gidɔrɔnin fɛ dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ ko larabi hali n'i ye ɲininkali kɛ station in na ko larabi bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn donc i b'i lana i ni lananen a b'i den aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen Bɔn n'i ma se k'a sɔrɔ olu la i bɛ wele k'a ka nɛgɛjuru sira la a ka nɛgɛjuru sira o ye sosan disati z n sɛ sɛ sosan disati z n sɛ sɛ walima sosansɛte z n sɛ sɛ

86 25 25 o fana y'a ka nɛgɛjuru sira o ye orange n'a malitel fana bɛɛ ye kelen ye ni mɔgɔ min mago bɛ lalabi la n'i ye ninnu sɔrɔ i b'a sɔrɔ mɛ lalabi yɛrɛ bɛ baara daminɛ don o don sɔgɔma a yɛrɛ bɛ kɛ nɛfɛri mɛ baarakɛyɔrɔ bɛ dayɛlɛ à partir de sept heures trente n'i taara i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni mɔgɔ min ko k'i bɛ kɔnɔni kɛ nɛfɛri ko ka taa lalabi nɔfɛ i bɛ t'a sɔrɔ maa min bɛ ɲɛ a ka ca maa mugan ni kɔ bɛ maa kɛmɛ ni kɔ ye dɔnku o ɲuman ye min ye i ka soli ka taa joona ka t'i ka nimoro ta a ka tɔgɔ sɛbɛn sara waa kelen ani kɛmɛ tan ni kelen dɔnku n'i ye o sara n'ala sɔnna i ka kariti bɛ d'i ma ani eh, carte de membre o ye kɛmɛ fila ye dɔnku n'i taara pour que i k'a faamuya n'i taara o laada de bɛ yen ale fɛ yen hali n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ ka mɔgɔ ye i b'o sara fɔlɔ i bɛ don hali ni lalabi b'o segin i ma a b'o segin i ma i kɔni b'o don dɔnku an bɛ se ka min fɔ o y'o ye fɛn min ye basarow ye an bɛ taa e fan fɛ yanni sɔɔni cɛ an bɛ segin ka na tugun lalani abidini nɔfɛ

o fana kɔfɛ o fana malitel bɛ yen nɔ 64 86 25 25 nin nimoro naani o ye lalani abidini ka nɛgɛjuru sira ye ɛɛ an bɛna ɛɛ question saba d'a ma o kɔfɛ an bɛ fɛ ka ee, don tungarankew ka babu kɔnɔ ka fayida dɔ ɲini ka di tungarankew ma lalani abidini fɛ ɛɛ bi ta n'ala sɔnna an bɛna baro kɛ min kan o y'o ye nka lalabi yanni an ka taa yɔrɔ jan fɛn dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko bokolonkolon musa ale bɛ banakɔtaa de kɛ balon ye e b'ale dɔn ale bɛ mun ɲɛ ale bɛ ka balaw ban a bɛ bala ban pe i ka ɲininkali bɛ ka se dɔn fɛnw de ma wa mɔgɔ fila kɛlɛla kɛlɛ tɛ ka ban a y'u deli ka dɛsɛ kɛlɛ tɛ ka ban dugu fila kɛlɛla kɛlɛ tɛ ka ban hali y'a kɛ mali ka nin kɛlɛ in na bɛ ban a bama i kuma u b'a fɔ de ye ko munna n'an bɛ fɛn dɔn ko munna anw tɛ mali kɛlɛ ban e naan ka dumunikɛ fana barika da ka di sa o ye tiɲɛ

o ye tiɲɛ ye mais unhun, ni ne kɔni ma bila ne t'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la, Alahu akbar, awɔ, ne bɛ se ka hinɛ jamanadenw na, unhun, n bɛ se ka n seko kɛ jamanakɔnɔdenw ye, unhun, n bɛ jamanakɔnɔdenw dɛmɛ, unhun, mais ne kɔni tɛna n kun don jamana kɔni kunko la, ni ne ma bila a la, o ye parce que tiɲɛ ye, tigi bɛ jamana na, o ye tiɲɛ ye, awɔ, siga t'a la, awɔ. Kolokolo Ngolo Musa i t'o fayida fila d'an ma wa? N bɛna fila de d'i ma la sisan, n bɛ fila min d'i ma, unhun, n b'a d'i ma kɛlɛ kan quoi mɔgɔ fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ ka ban i ye ko bɛɛ kɛ kɛlɛ la kɛlɛ ma ban fiyewu fiyewu fiyewu i b'ale ɲini cɛman b'a la musoman b'a la cɛman ni musoman de don wa awɔ kɛ ɛɛ Ala n'i y'ale finman mɔnimɔni ye awɔ i b'a sɔrɔ dɔw fana n'u n'a y'a sɔrɔ u camanba bɛ ɲɔgɔn kɔ sisan awɔ u bɛ ka bo kolonkolon i b'a sɔrɔ dɔw k'a ta dɔw bobara la ka jigin bilenman b'o la awɔ ɛɛ A marronnama don, Dentɔn de don, awɔ, dentɔn de don, awɔ, dentɔn min bɛ yen olu ye muso de ye, ɔɔ, Alahu akbar, finman kirikiri ninnu o ye cɛ ye, est ce que e y'a faamu, ee Ala, ni fɛn dɔ i b'a dɔn koyi, donc sisan ni cɛ ni muso fila de bɛ kɛlɛ la, awɔ, i b'olu fila de ta ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka siri ɲɔgɔn na ka dugawu k'u ka bɛn n'u ka sinjiya n'u ka kelenya kan, unhun, n'i y'a siri ɲɔgɔn na i b'a gulon O y'o cɛ n'o muso ka balawu bannen fo alikiyama jɔ don olu tɛ kɛlɛ bilen o ye kelen ye ni cɛ fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ i b'a cɛman fila nɔrɔ ɲɔgɔn na awɔ Alahu akbar misali sisan Bɛna fila d'an ma wa? N bɛna fila de d'i ma la sisan. Awɔ. N bɛ fila min d'i ma. Unhun. N b'a d'i ma kɛlɛ kan quoi. Mɔgɔ fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ. Kɛlɛ tɛ ka ban. I ye ko bɛɛ kɛ kɛlɛ la, kɛlɛ ma ban fiyewu fiyewu fiyewu. Unhun. I b'ale ɲini. Unhun. Cɛman b'a la, musoman b'a la. Cɛman ni musoman de don wa? Awɔ kɛ. Ɛɛ Ala! N'i y'ale finman mɔnimɔni ye. Awɔ. I b'a sɔrɔ dɔw fana n'u n'o y'a sɔrɔ u camanba bɛ ɲɔgɔn kɔ sisan. Awɔ. U bɛ ka bo kolonkolon. I b'a sɔrɔ dɔw k'a ta dɔw bobara la ka jigin bilenman b'o la. Awɔ. Ɛɛ A marronnama don, Dentɔn de don, awɔ, Dentɔn de don, awɔ, Dentɔn min bɛ yen olu ye muso de ye, ɔɔ, Alahu akibaru, finman kirikiri don, o ye cɛ ye, est ce que e y'a faamu, ee Ala, ni fɛn dɔ i b'a dɔn koyi, donc sisan, ɔhɔ, ni cɛ ni muso fila de bɛ kɛlɛ la, awɔ, i b'olu fila de ta ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka siri ɲɔgɔn na ka dugawu k'u ka bɛn n'u ka sinjiya n'u ka kelenya kan, unhun, n'i y'a siri ɲɔgɔn na i b'a gulon o y'o cɛ n'o muso ka balawu bannen fo alikiyama jɔ don olu tɛ kɛlɛ bilen o ye kelen ye ni cɛ fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ i b'a cɛman fila nɔrɔ ɲɔgɔn na awɔ Alahu akbar misali sisan ni kelen bɛ kulukoro kelen bɛ bamakɔ yan i bɛ a ɲini kulukoro k'a ɲini bamakɔ yan k'a fila ɲini k'a gɛrɛ ɲɔgɔn na n'o kɛlɛ a bɛ ban Ee ale bɛ balawu ban ni balawu kɛra cogo o cogo a b'a ban pan ale tɛ balawu la an b'o fila de don la o diyara an ye an bɛna an bɛna na sisan ɲamatutu i b'o dɔn donso kɔnɔ o ye donso kɔnɔ de ye ɲamatutu ne ye donsoden de ye Ne ye kanba kanba ɔwɔ n'i bɔra barawuli ɔwɔ i bɛna bɔjɛ ɔwɔ i bɔra bɔjɛ bɔjɛ ni kanba cɛ ye kilo wolonwula ye donsokuntigi mama berete o de kuma filɛ berete mama berete kalilu berete ba kelen fa kelen ne fa kɔrɔkɛ de ye kanba donsokuntigi ye Alahu akbar n fa kɔrɔkɛ de ye n ka syɛ faga dankun na Mali Han kuma ba in de nege tɛ ne na sinon an ye dɔ kɛ kow la dɛ dɔ kɛra dɔ kɛla kow la ee dɔ kɛra mais kuma misɛn ba in awɔ o de nege tɛ ne na Alahu akbar awɔ sinon an wolola dankun na de o haan awɔ ouf c'est à dire ne ka syɛ fagala dankun na unhun n fa kɔrɔkɛ fɛ unhun à l'âge de 15 ans a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan parce que n fa ye donso n fa tun ye donsokuntigi ye n y'o de ye i ye dankun fɔ an b'an porofite o fɛ ka kɛnɛ karaba fo n terikɛ madu jara kɛnɛ karaba arajo Oui. bɛnkan an b'a fo N'Ala sɔnna. Eh, garan bɛ yen an ka foli b'a ye donc ɲama tutu Mhm. ale ye kɔnɔ de ye Mhm. ni donso bɛ wuli ka taa kungo kɔnɔ Mhm. a bɛ ɲama tutu si de kɛ ka marifa da wusu Munna pour que a garisigɛ kana tiɲɛ bi a ka sogo faga n'i ye marifa da wusu ni ɲama tutu si n'i donna kungo kɔnɔ i bɛ sogo faga wa adamaden adamaden tɛ mɔgɔ si tɛ dugukolo kan k'i bɛ ɲama tutu wusu don o don k' ala t'i sɔn donc ɲama tutu ye ko sɔrɔ ɲama tutu ye ko sɔrɔ dɛ ɲama tutu Est-ce que e bɛ ka ne ka kuma in faamuya? Unhun. Ɲama tutu. Awɔ. Mɔgɔ min bɛ yen ni garisigɛko gɛlɛya b'a la. Unhun. A ye ko bɛɛ kɛ f'a dɛsɛra pewu. I b'a fɔ k'a ka taa ɲama tutu san artisanat na ka na a ka ɲamaba ladɔn ɲini ka na d'i ma. Unhun. Ɲamaba ladɔn. Unhun. Ani ɲama tutu i bɛn'a fila fara ɲɔgɔn kan. Unhun. N'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan, i bɛ finikisɛ k'a la. Unhun. Finikisɛ. Finikisɛ. Finikisɛ. Awɔ. I bɛ finikisɛ camanba ɲini k'a ɲagami a la. Awɔ. K'a foroki ni ɲɔgɔn ye. Awɔ. N'i y'a bɛɛ foroki ni ɲɔgɔn ye, wusulan de bɛ ka dilan i fɛ tan. Ɔhɔ. Ɛɛ, Sidiki, i ka kabako de don.

o kosɔn donso n'a ka kungo gola pewu pewu ni donso ka a bɛ jaba to to faga a b'a faga a faga pa que a ka kungo ni donso ka bɔ jaba pa que jama tu tɛ boli marifa kan ɲɛ a la i bɛ mugu ci ko bɛ wuli fɔ ɲama to a tɛ bɔ i bɛ faida wɛrɛ d'an ma ɲama tutu la an bɛ sɔrɔ ka awanse e sigi ɲini min di e segu ye faamuya jɔn ka segin ka fɔ ka tutu k'a ɲini ka finikisɛ ɲini n'i ye ɲama tutu sɔrɔ ka finikisɛ ɲini i bɛ ɲamaba ladɔn k'o ɲini k'a fara kan unhun, ka foroki ni ɲɔgɔn kosɛbɛ, ka parfum minnu ka di ye, kasatigɛlan minnu ka di ye, unhun, haruna de ka di ye, bintu sudan ka di ye, i b'o camanba ɲagami a la, awɔ, k'a foroki kosɛbɛ k'a bila, unhun, ka wusu ka to ka, n'i bɛ bɔ ka t'i ka bureau kɔnɔ dɔrɔn sɔgɔmada fɛ, i bɛ dɔɔni, i parilenba i ka veste la, i b'a dɔɔni ta ka kɛ tasuma k'i tɛgɛ wusu ka tɛmɛ ka taa baara kɛ, tɛgɛ dɔrɔn, wusu waati t'a la, wusu waati t'a la, wusu waati, est ce que hɛrɛ waati bɛ yen wa? Ayi. adamaden bɛ hɛrɛ fɛ hali ka to waati bɛɛ a waati bɛɛ o ye tiɲɛ ye sunɔgɔbatɔ yɛrɛ tɛ fa yɛrɛ o ye n'i ye tiɲɛ mɔgɔ kunun sunɔgɔ la ka fɛn fɛn d'a a b'a ko ɲɛnama minnu tun bɛ ɲɛ na k'u ta ka ca ale ta ye ye un un a ye mɔgɔ nata man bon sunɔgɔbatɔ nata ye o ye tiɲɛ ye Berthe ahan filanan wayi muso min dɔw bɛ yen n'u ye den wolo dɔrɔn a bɛ sa den tɛ jɔ den tɛ jɔ n'i ye den wolo dɔrɔn i bɛ jija ka ɲama tutu si ɲini ka tu ka don a la ɲama t'o den kelen minɛ ayi i bɛ sa o den ɲɛ nɔnɔ siri i bɛ sa o den ɲɛ den min wolola i fɛ dɔrɔn a wolola k'a ban dɔrɔn depi n'i kɔnɔma don i bɛ ɲama tutu si ɲini k'a bila i fɛ yen n'i jigin dɔrɔn o b'a sɔrɔ i y'a kɛ bagan ye n'i jigin dɔrɔn i bɛ se ka bagan siri den cɛ la e bɛ sa k'o den to o den tɛ sa o tɛ sa i ɲɛ alahu akubar berete an bɛna na sabanan na ka sɔrɔ ka don tunkarankɛw ka baabu kɔnɔ sɔrɔ k'an ka laɲini kɛ sabanan ye min ye n delila ka taa sɔrɔ i ni ngɔnifɔ sekuba sigilen don aw bɛ ka kalan kɛ fɛn dɔ kan a bɛ fɔ de ma ko koro kɛnɛ ni ko laban b'ale disi la kɛnɛ ani ko laban b'ale disi la n'ale de da k'a jan dɔrɔn i bɛ kɛnɛ ni ko laban sɔrɔ turabuden k'a ta ni na fo ko laban a bɛɛ bɛ korokara sɛbɛn mɛ n' y'a ta k'a jan disi kan parce que n'i ye turabuden bɛɛ fara ɲɔgɔn bɛɛ bɛna kɛ kɛnɛ ni ko laban o kɛnɛ ni ko laban n y'o fila fara bɛ taa bɔ tan na n' ye korokara disi ta k'a jan i b'a sɔrɔ musa ni s de b'a disi i bɛ korokara mara a bɛ mun ɲɛ ye n'i ye korokara mara a b'i ke k'i dɛsɛ i yɛrɛ kɔrɔ fo ka sa korokara mara i bɛ fɛn bɛɛ mɛn diɲɛ kɔnɔ fo korokara marala dɛsɛra i tɛ don Afiriki yan Afiriki yan e bɛ don minisiri min ka so ko korokara tɛ yen o man ca dɛ Sirifu ye parce que jamana Kana nin fɔ ne ye sa. minisiri ayi jamana minisiri bɛɛ dɔnnibaa sɛbɛ b'a bɛɛ bolo U laban b'a k'i bɛ k'u ka gundo fɔ dɛ. i bɛ don minisiri min ka so ou bien i bɛ don président min fɛ yen Ahan. ni ala y'i ni président ka teriya latigɛ don o don k'i taamana ka don a yɛrɛ siso kɔnɔ don o don Mhm. i n'a bɛ to baro la a bɛ- a ka kuma fɔlɔ est ce que n ka korokara ka dumuni dira a ma Alahu akubar. n'i bɛ ka korokara mara i ka so i bɛ cogo min na i bɛ taa de f'i ka sa yɔrɔ mɔgɔ si tɛ korokara mara k'i tɛ sa a ɲɛ o ye tiɲɛ n'i ye korokara mara e de bɛ sa korokara ɲɛ fo ka t'i sa don o don dɔ fara i ka fɛn t'i bolo a marali yɛrɛ dama dɔrɔn k'a mara i ka so dɔrɔn o y'o ye korokara kunkolo bɛ fɛn dɔ ɲɛ wa oui bien sûr a bɛ mun ɲɛ mɔgɔ min tɛ cɛya la kɛ

k'a cɛya wusu n'a ye, n'a ma wuli ne bɛ dɔnni dabila, puf, Berete, non a tɛ wuli a tɛ wuli quoi mɔgɔ tɛ korokara kunkolo kɛ k'i mɔgɔya wusu, unhun, ale ni korokunkolo, unhun, a bɛ komi korokunkolo, unhun, ka koro kunkolo ta dɔrɔn k'a da i cɛya la, unhun, a bɛ wuli, hali a a salen kunkolo, a bɛ wuli, sinon a ɲɛnama kɔni kunkolo, ayi kunkolo ɲɛnama kɔni ko tɛ a salen yɛrɛ korokunkolo dɔrɔn, Alahu akbar, a ta dɔrɔn i k'a da i mɔgɔya kan dɔrɔn korokara sen naani nin dun o bɛ mun ɲɛ bisimila dɔ fɔ n y'a la kelen an bɛ sɔrɔ ka nababu to kɔnɔ d'i mɔgɔ dɔ de bɛ nafolo sɔrɔ ten nafolo tɛ ba a tɛ ba a bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ a tɛ basigi i b'a fɔ k'a ka korokara ɲini n'a y'a ɲɛnama sɔrɔ k'a k'a faga n'a y'a faga k'a k'a kininsen tigɛ a kininsen a k'o tigɛ n'a y'o tigɛ dɔrɔn k'a kana a si dɛ a k'a susu fo ka taa nugu k'a da tile la a ka ja a ka tila k'a susu fo k'a kɛ mugu fitinin ye k'a ka to k'a kɛ ji la ka to k'a kininbolo dɔrɔn ko k'a kininbolo don a la k'a cogo cogo Alahu akbar surtout a ni tɛ tigɛ fo baanaya ka wuli a la korokara kininsen laa ilaaha illa Muhamadu rasulu laahi korokara kininsen maa si t'i tɛgɛ sananko n'a ye f'i ka sa i ye baana ye

baasi t'a la an da tɛna se o ma a sirikulama a da tɛ Ee, siriki. ɛɛ bama ala ka foyi di lala ni habi de lala ma ni dɔn tɛ Siga t'a la, ala ye siga dɔn t'a la. dɔrɔn de di yan siga t'a ala la sɔrɔ inshallah alhamdulillah inshallah wagati bɛ ka avancer an bɛ nɛgɛjuru sira di ɛɛ tunkaranke minnu bɛ k'an lajɛ an b'a fɛ ka fayida dama dama di olu ma Pour que olu fana bɛ se k'u to ka so kɔnɔ ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ bɔli ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka laɲini dɔ k'i fɛ n'o ma kɛ basi ye nɛgɛjuru sira ye sosan disati s sɛ sosan disati s sɛ sɛ walima sosan sosan ka s ayi sosan ka

heures la k'i bɛ taa bɛn ni neuf heures ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen yen dun rang o de bɛ yen rang de bɛ yen ɔ donc sisan an bɛ na bama an bɛ na tunkarankew ka wagati kɔnɔ ɛɛ bama n b'a fɛ i ka fayida wɔɔrɔ de d'anw ma fayida wɔɔrɔ min tunkarankew bɛ se k'u to u ka so kɔnɔ parce que c'est pas facile u ka sɛbɛnni kɛ u sɛbɛnni ka gɛlɛn u ma u bɛ se ka mun kɛ u yɛrɛ ka adamadenya dancogo kɔnɔ u ka so kɔnɔ k'u to yen k'u ka laɲini sɔrɔ k'u to u ka so kɔnɔ k'u ka so kɔnɔ bisimila ɛɛ mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ Lalabi mankan na ni waati in na minnu bɛna lala ni a b'i de Lalabi mankan mɛn ni waati kɔfɛ n'i bɛ si so kɔnɔ i tɛ ka bɔ si so kɔnɔ i bɛ fɛ ala k'i sɔn k'i to i ka so kɔnɔ i bɛ ni ci i ka so donda la ka jigi ci i sigiyɔrɔ la o bɛ ci cicogo jumɛn na i b'i jɔ i ka soda la k'i ɲɛsin kɛnɛmana ma n'i ɲɛsin kɛnɛmana ma i bɛ kelen kɛ ka fila kɛ ka kelen kɛ ka fila kɛ n'i jɔ i ka soda la n k'a fɔ pour que u k'a faamu i b'i jɔ de k'i kɔsin kɛnɛmana ma n'i kɔsin kɛnɛmana ma i bɛna kelen kɛ ka kelen wɛrɛ kɛ ka fila kɛ ka kelen kɛ mais i b'i kɔ de sin kɛnɛmana ma k'i ɲɛsin i ka so kɔnɔna ma hali lakɛrɛ de b'i bolo lakɛrɛ ta dɔrɔn i ka tɔmi kelen kɛ ka kelen kɛ ka fila kɛ ka kelen kɛ i ka salɔn kɔnɔna ka na fila kɛ ka kelen kɛ ka kelen wɛrɛ kɛ ka fila kɛ Alahu akbar o ye ni ni jigi de ye Alahu akbar min mɔgɔ min bɛ don e kan a bɛ kɛ nafolo ani jigi Alahu akbar mais min bɛ don e kan o ye janfa ni jigi de ye o tiɲɛ bɛ ka don ale kan janfa alimami de don mais a bɛna don e min kan e ka tontigi gariya de don Bon a dun bɛna se min ma, unhun, cɛnden yɛlɛmabali bɛ yen, unhun, sawu bɛ yen, unhun, n'o ye jigiso den ye, unhun, e sigilen b'o de kan, unhun, i ye sawu d'a kɛrɛ kan sawu de don, unhun, i ye badara tur'a kun kan badara don, unhun, i y'a jɔ badara don, unhun, i y'a yɛlɛma badara don, siga t'a la o ye kelen ye Bama filanan o ka ɲi trop n'i b'i ka so kɔnɔ n'i tɛ ka bɔ fewu i t'i ka fini min don i farila fini min i t'a don i t'a don awɔ n'a kurulen bilalen b'i fɛ yen ni dugu jɛra i b'a ta k'a kɔnkɔn k'i hami fɔ a la Sidiki n bɛ n bɛ n bɛ kabakofɛn fila dɔn nin na n b'a fɔ n b'o fɔ Alahu akbar ni mɔgɔ tununa awɔ. adamaden tununa dɔw ko a sara dɔw ko a ma sa dɔw k'a bɛ balo dɔw k'a tɛ la mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn a farifini min bɛ yen n'a b'o don dugu jɛ o jɛ a y'o ta k'o kɔnkɔn a tɛ tile bi naani kɛ a b'a ye n'a ma ye dɔrɔn a sala a tɛ se ka na dɔnni ka di sa mɔgɔ min tununa a farifini min bɛ so kɔnɔ a ye to k'a ta k'a jugu a ka tɔgɔ wele k'a bila tile bi naani kelen n'a tigi ma a tigi sala a tɛ balo la bilen Ee ɔhɔ kelen mɔgɔ min bɛ yen i bɛ so de kɔnɔ i b'i siso kɔnɔ i datugulen don k'a bila e tɛ bɔ kɛnɛ ma i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ k'i to i nɔ na i ye kasoden de ye e tɛ kasoden yan i bɛ fini min don ka kɔrɔ n'a daminɛ ni dugu jɛla i b'o ta k'i hami fɔ a la k'a yuguyugu k'a kuru k'a da i mago bɛ fɛn min na o bɛ n'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la o fila ye i b'a fɔ ko ye ko ne ko tan kɛ n'i tɛ ka foyi kɛ n'i bɛ fɛ ala k'i sɔn i sibiri dugu jɛra dɔrɔn i b'i kini bolo sɔnin tigɛ i bɛ fɔlɔ k'i kini bolo sɔnin den fila tigɛ ka sɔrɔ ka numan bolo ta tigɛ ka sɔrɔ ka laban kini bolo ta saba la karamɔgɔkɛ hali n'i ma fɛn kɛ ala b'i sɔn bikarijan o de gɛlɛya min ka fa bɛɛ o ni hadamaden wulila ka bɔ i sunɔgɔ la n'i tɛ bɔ i siso da fɛ n'i wulila ka bɔ i sunɔgɔ la i ka sunɔgɔ daji o bɛ hami bɛɛ dilan daji fɔlɔ de laban la sisan alahu akibaru n'i da ni sunɔgɔ la n'i wulila sunɔgɔ la i ɲɛ mana dayɛlɛ dɔrɔn i b'i da salo ten ji min mana bɔ a la dɔrɔn i k'o jɔsi i tenda la Pati nin ye bamanan dɔnnikɔrɔba de ye ayi ne yɛrɛ bɛ segu dɔw dɔn olu sigilen bɛ nin dɔrɔn de kan Alahu akibaru. n'u wulila sunɔgɔ la dɔrɔn u b'u sunɔgɔ daji de salo k'o de mun ɲɛda la ɲɛda la dɔrɔn a banna i tɛ hami foyi f'o la k'o salo ɲɛda la n'o jara ko tigɛ Berete marahaba an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna alhamdulilayi an bɛ ka se an ka jamukan kuncɛyɔrɔ la inchallah alhamdulilayi nin wagati in na n'Ala sɔnna an bɛ arajoso caman na an ka foli bɛ kɛnɛ ye an dɔgɔnin don adama tarawele an ka foli bɛ animatɛri fɛn o fɛn ni bama bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baz an b'u fo bɛɛ lajɛlen foli ne kun alihamdulila ne kɔni bɛ ala fo n y'a y'i yɛrɛ tɛgɛ la fana i ko k'a tɛ kɛ fiyewu n'i ma nafolo sɔrɔ a kɛra ne fana ye ne ala fo k'ala barikada la ye bama e bɛ se k' o di adamadenw ma sunkaloba in bonya kosɔn wa Oui bien sûr ee n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ ala tulo bɛ labi man na ala min ta ni ye n'a b'a ni tigɛ ka bɔ a la don dɔ la ala ma foyi di la ni hadamaden ma a tɛ se ka min di mɔgɔ wɛrɛ ma o fɛn tɛ o fɛn tɛ su o foyi tɛ ne bolo fɛn min bɛ ne bolo k' a tɛ se ka kan ni mɔgɔ wɛrɛ ma kan hali kodɔn min ku kulubali yan n'u ne jɛra u b'a fɔ ko cɛn ko la a bɛ de labi ko kɔnɔnajɛ ko pa de don ni o ni ni ne jɛla i kalelen b'a kan ko ne kɔnɔ jɛlen o ye tiɲɛ ye parce que ne b'i ka hɛrɛ fɛ ka tɛmɛ hali n yɛrɛ ta kan o ye ne da cogo de i ko ma k'i y'a baara kɛ ka di mɔgɔ ma Abidjan i y'a baara kɛ ka di dɔ ma mɔgɔ saba Abidjan Bamakɔ i y'a kɛ minnu ye o y'i teriw ye i y'a kɛ ne ye mais i ko ne ni fula de k'a kɛ fɔlɔ yan n'i k'a kɛ maa wɛrɛ ye a don donc a ka di ye hali an ka cɛ wolonwula an ka gurup ka ka cɛ wolonwula la bɛ ka cɛ wolonwula n bɔra ka jaabi d'u ma o don n kelen ka jaabi in d'u ma tuma min na n y'a f'u ye k'a ban an bɛ wasapu la n ye jaabi in d'u ma n tilala ɲɛji bɔla alahu akbar parce que n y'a ye n ye fɛn dɔ ye ta di n' ye t'a dɔn fɛn min don yɛrɛ wala ye tiɲɛ fɔ fɛn dɔ de don u t'a dɔn k'u ka n ɲininka n b'a f'u ye fɛn min parce que tellement que ni hadamaden mɛnna dɔnni kɛli la ka dɔnni kɛ ka dɔnni kɛ ka dɔnni kɛ mm. a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la i bɛ se fɛn dɔ ma i t'a dɔn o fɛn yɛrɛ o ye tiɲɛ ye mais nin bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye non n b'o dɔn a don a don n y'i ɲininka n bɛ se ka mago n bɛ se ka mago naani f'i ye mago naani jaabi in bɛ mago naani dilan a si tɛ ci cɛ min bɛ yen cɛ t'a bolo, unhun, cɛ min bɛ yen muso t'a bolo, unhun, muso min bɛ yen cɛ t'a bolo, unhun, muso min bɛ yen a ma deli ka bange, unhun, cɛ min bɛ yen a ma deli ka bange, unhun, cɛ min bɛ yen a ma deli ka nafolo sɔrɔ, unhun, muso min bɛ yen a ma deli ka nafolo sɔrɔ, unhun, mɔgɔ min dawula foyi t'a la, awɔ, bama filɛ dɛ, mais a b'o kɛ, Alahu akbar mais a tɛ se ka yɔrɔnin fila de jouer ɲɔgɔn fɛ quoi, unhun. N'i bɛna kɛ nafolo kama i b'a kɛ nafolo kama n'i bɛna kɛ furuko kama i b'a kɛ furuko kama n'i bɛna kɛ dawula kama i b'a kɛ dawula kama n'i bɛna kɛ denko kama i b'a kɛ denko kama i b'a kɛ min kama dɔrɔn i b'a k'o de kama bon bama ne b'a ɲini i fɛ nafolo ta sira fɛ basi t'a la i bɛ se ka a kɛ an ye wa parce que ne b'a dɔn a don i ko k'i y'a kɛ da min na ne b'o dɔn ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye i k'a kɛ sunkalo kama bama n'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ anw ye waa mugan duuru sunkalo kama nafolo kiiriri yɛrɛ o ye min kɛ ne yɛrɛ ali bɔkara a ye dara ye an bɛ waa duuru bɔ a la waa mugan wa berete sira tɛ ni jigi tɛ kuwa siga t'a la adamadenw an bɛna ɲɔgɔn dɔn an ka taa n'an bɛ taa bɛ se kumaba de don siga t'a la adamadenw bɛna lalabe lala ni habidenw u bɛna dɔn ye mɔgɔ mɔdɛli min u bɛna dɔn taa bɛna dɔn kɔ u bɛna dɔn ye min ye a bɛna dɔn o ye tiɲɛ ye An bɛ waga duuru in bɔ a la waga mugan bɔ cɛ wala muso i nana mago mago min na a ye mago duuru fɛn o fɛn fɔ n'i nana o fɛn o fɛn kɔnɔ a b'a dilan waga mugan a banna berete mais kalo kelen de don sunkalo in dɔrɔn de don n y'o de ɲini i fɛ n y'o de ɲini i fɛ dɛ ko ka ko nɛgɛ walima ma fɔ Ɛɛ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ala k'i sara ala k'i sara di i somɔgɔw ma k'a di i denw ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ fɛn min ye porofesɛri gawusu kalilu berete ale de tun bɛ an bolo kɔrɔ yan nka an tɛna a bila f'a ka fayida kelen d'an ma o fayida kelen ye jumɛn ye an bɛ se ka an bɛ se ka min kɛ an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn ya rabi an b'i deli an bɛ an yɛrɛ min sigilen filɛ an bɛ min kɛ bi su in na ni an ka sunkalo musaka an bɛ se k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye lala ni abidin an b'a fɛ i k'o di an ma fayida kelen pe an bɛ min kɛ k'an ka sunkalo musaka k'o sɔrɔ aa kalo kelen bɛɛ ta an kana dɛsɛ fiyewu nin kalo in kɔnɔ ci farikolo la sumana bɛ ci cogo di kɛnɛ ka so de maa si t'a ci farikolo don ko ala t'i sɔn don i y'a ci ni fɛn o fɛn ye, i y'a ci ni lakɛrɛ ye, i y'a ci ni daba ye, mana kɛ fɛn o fɛn ye, hali biriki, fɛn o fɛn, mɔgɔ si tɛ sumana ci a farikolo la ka da ka sunɔgɔ ka wuli ko Ala m'i sɔn, Alahu akbar, sumana 2 1 2 1 d'accord merci an b'i fo, n'Ala sɔnna suba, donc nɛgɛjuru sira an b'o di mɔgɔw ma o ye 77

walima 74 86 25 25 donc an bɛ se ka min fɔ ni mɔgɔ min mago bɛ an ye laɲini minnu fɔ ni mɔgɔ minnu mago b'a la ni ala ni kira ka jɛn ye i b'a sɔrɔ fɛn min ye n'i taara lala ni abidin fɛ yen a fɔ k'a ni sirifikɛ ye baro min kɛ fɛn min ye sunkalo o o kibaruya kan a ye fayida min di nafolo ka jaabi la n'ala sɔnna n'i sera a ma i b'a sɔrɔ inshallah nka sunkalo in dɔrɔn de don an kɔni nin kɛ kado ye k'a kɛ surprise ye k'a di aw ma an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn eh, an bɛ jɛ k'a fɔ asalamu aleikum warahamatulahi taala wabarakatuhu lalabi gawusu kalilu ye ɲamawa sɔrɔ mugu bɛ kun nka dɔ tun ne kun alhamdulilayi ne kɔni bɛ ala fo bi